kuvina kunachitikadi ndiye amanyamula zikho za yehova zimenezi amanyamula zikho za golidi zimenezi ineyo ngati ndimatulutsa ziwanda mu mphamvu ya mzimu woyera osati mphamvu ya ziwanda ngati mmene anthu ena akundinenera inuyo ndithu ufumu wakumwamba wafika pa inu Moni, moni mwa Mbuye wathu Yesu Khristu. Tikulandileni ndithu ku masiku apadera amene ndithu ife a ITC Ministries tapanga kuti inu ndife tikhalire limodzi kugawana mau a Mulungu. Ndithu kuyambira lero Friday, Saturday kufika Sunday tikhala tiri limodzi tikugawana mau a Mulungu nthawi ngati yomweyi. Muli ndi ine Evangelist Ressa Mponda kuchokera ku ITC Ministries. Kotero mu phunziro lathu loyambirira pa masiku atatu amenewa amene titakhalire limodzi tikugawana Mau a Mulungu likuchokera pa Aroma chapter 1 verse 18 mpaka 22. Aroma chapter 1 verse 18 mpaka 22. Pakuti mkwiyo wa Mulungu wochokera kumwamba uonekera pa chisapembedzo chonse ndi chosalungama cha anthu, amene akanikiza pansi choonadi m'chosalungama chawo. Chifukwa chodziwika cha Mulungu chaonekera mkati mwawo, pakuti Mulungu anachionetsera kwa iwo. Pakuti chilengedwere dziko lapansi zaoneka bwino zosaoneka zache, ndizo mphamvu yache yosatha, ndi umulungu wache, popeza zazindikirika ndi zinthu zolengedwa, kuti iwo adzakhale opanda mawu akuwiringula, chifukwa kuti ngakhale anadziwa Mulungu, sanamchitira ulemu wakuyenera Mulungu, ndipo sanamyamika, koma anakhala opanda pache m'maganizo awo, ndipo unada mtima wawo wopulukira, pakunena kuti ali anzeru, anapusa. Mutu wa uthenga wathu ndi wonena kuti, Akadapanganso Chani Yehova? Akadapanganso Chani Yehova? Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu amene muli kumwamba, zikomo chifukwa cha nthawi iyi imene ife tinangoilinganiza koma inu mwaipanga yotheka, imene mwatipatsa kuti m'masiku atatu amenewa tikhale tikumakumana ndi kugawana mau anu. Adalitseni awo amene asankha kutenga nthawi yawo kuti tikhale limodzi mu ulaliki wathu wa tsiku la lero. Dikhalani nafe ndi kutitsogolera, nkuti zonse zimene titaphunzire tizitenge ndi kuzigwiritsa ntchito. Tamandikani, kwezekani, mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu tapemphera. Amen. Akadapanganso chani Yehova? akadapanganso chani yehova tawerenga m'buku limeneli m'buku la aroma chapter 1 verse 18 mpaka na 22 pamene akufotokoza kuti pakuti mkwiyo wa mulungu uonekera pa makhalidwe onse amene anthufe timapanga pakusapembedza mulungu wakumwamba mkwiyo wa mulungu uonekera pa makhalidwe onse amene timachita otsutsana ndi osemphana ndi zimene mulungu wakumwamba amafuna Ndiye akunena kuti mkwiyo umenewo umaonekera chifukwa cha chani? Ndi chifukwa cha chani Mulungu wa kumwamba amaonetsera mkwiyo wake pa makhalidwe athu amene timachita osemphana ndi iyeyo? Ndithutu mavuto ena amene amapezeka ku dziko lapansi, zobetchera zina zimene timakumana nazo ku dziko lapansiyi, ndithu ndi mkwiyo wa Mulungu umene umakhala kuti ukuonekera kamba ka khalidwe lathu losalongosoka limene ife timaonetsa pamaso pake. Komano ndi chifukwa cha chani Mulungu akukwiya? Ndi chifukwa cha chani Mulungu akuonetsera mkwiyo wake? Akupitiliza kunena kuti chifukwa choti ndi zachidziwikire kuti kumwamba kuli Mulungu koma ifeyo tasankha daladala kuchita ndi kukhala mmakhalidwe osasamala zonena kuti kumwamba kuli Mulungu. Ndiye akuti mkwiyo wa Mulungu uonekera pa chisapembedzo chonse cha anthu, chifukwa mphamvu zake zosaoneka ndi mphamvu zake zosatha, zimene sitingazione ndi maso, zimene sitingazizindikire wamba, koma zakhala zodziwika kwa ife kupyolera mu chilengedwe chimene Mulungu anatani? Mulungu anapanga. Ndiye ndithu mulandu umene munthu ali nawo pa kusamvera Mulungu wa Kumwamba, pa kusakhala wokhulupirika kwa Mulungu wa Kumwamba, ndi mulandu umene munthu sangathe kuwiringula, ndi mulandu umene munthu sadzatha kuwiringula, ndi mulandu onena kuti munthu palibe chimene adzakwanitse kukamba kapena kufotokoza. Kotero Mulungu akamakwiya ndi kumalanga, Mulungu akamakwiya ndi kumalanga, akulanga pa zenizeni, chifukwa ifeyo zimene timapanga pa dziko lapansi ndi dala, chifukwa ndi zachidziwikire, Kunena kuti kumwamba kuli Mulungu Zachidziwikire bwanji? Chifukwa chilengedwe chimaonetsera kuti winawake anachipanga. Chilengedwe chimaonetsera kuti sichinangobwera ayi, monga mwina ena mmene amakambira, chimaonetsera kuti chinatani? Chinapangidwa. Kodi inu ndi amodzi mwa anthu amene afotokozera mu chaputa ichi kuti zili mwachidziwikire, zili zachidziwikire kuti wina wake analenga dzikoli, zili zachidziwikire kuti wina wake analenga nyama ndi munthu, zili zachidziwikire kuti wina wake analenga miyamba kapena kuti universe, koma tasankha daladala kumanena kuti kulibe Mulungu, tasankha daladala kumakhala mmakhalidwe osasamala zoti kuli Mulungu? Mulanduwu sitidzatha kuwiringula. Mulanduwu sitingathe kuwiringula chifukwadi ndi zachidziwikire kuchokera mu chilengedwe kuti chilengedwechi chinachita kupangidwa, sikuti chinangobwera ngati mwina nthawi zina mmene anthu ena amafotokozera. Ndithu tikachiyang'ana chilengedwe sichioneka ngati chinthu chimene chinkangochitika iyayi. Ndithu ndizachidziwikire kunena kuti wina wake ankachipanga, ndipo chilengedwe chitakhala kuti chilengedwechi chinkangodzipanga chokha chokha opanda wina wake kuchipanga, opanda kutsatira china chilichonse, chinadziwa bwanji kuti zimene tikupangazi tiyimire apa? Chinadziwa bwanji kuti zimene tikuchitazi malire ake akhale awa? Ndithutu chilengedwe chimaonetsera, olo chitakhala kuti chinkangopangika chokha chokha, chimaonetsera kuti mongopangikamo chimatsatira ma pulosije ena ake. Chimatsatira ndondomeko inayake, imene ndondomekoyo ingakhale kuti sikuti inangobwera payokha, winawake anachita kuitani, anachita kuipanga. Dzikoli likanakhala kuti linkangopangidwa, zinkangochitika, bwenzi likupitiriza chikhalidwe chakecho, bwenzi nthawi zina zake zikumaoneka kuti mwina dzuwa langoima, bwenzi nthawi inayake zikumaoneka kuti mwina dzikoli langoima, bwenzi nthawi inayake mwina zikumaoneka kuti zasokonekera, sizili bwino chifukwa zinthu zimangochitika. Koma ndithu, tikaciyang'ana cilengedwe, cimaonetsa kuti cimatsatila dongosolo linalake lopambana limene linapangidwa. Tikaciyang'ana cilengedwe, cimaonetsa kuti mmene cinkapangidwa, mmene zinkabwela zinthuzi, zimatsatila dongosolo linalake lopambana, limene ndithu silingangobwela palokha, koma winawake amacita kupanga. Ndithu ndithu, n'zacidziwikiledi kucokela mu cilengedwe kuti kuli winawake amene ankalenga zinthuzi. Ndithu mlandu uwu ndi wovuta kukana ndi zachidziwikire kuti kumwamba kuli Mulungu. Kodi inu mukachiyang'ana chilengedwe simuonamo Mulungu wa kumwamba? Mukachiyang'ana chilengedwe simuonamo wina wake akugwira ntchito kupanga chilengedwechi? Mukamuyang'ana munthu amasonyeza munthu payekha kuti munthu anachita kupangidwa. Mukamuyang'ana munthu amasonyeza munthu payekha kuti munthu anachita kulengedwa. Tikamakamba za munthu tikukamba munthu amene ali moyo. Ndiye tikamakamba za moyo tikukamba mphamvu yosaoneka, mphamvu yosagwirika, mphamvu yosadziwika imene ikugwira ntchito mwa munthu. Pamene munthu wamwalira timakamba zoti mphamvu imeneyo mulibemo, mphamvu imene ili moyo mwa munthuyo mulibemo. Kotero ndithu kumuyang'ana munthu ndi umboni ndithu wapadera woonetsera kupezeka kwa mphamvu yosaoneka. Zimene munthu amapanga samangopanga chifukwa choti ali ndi chithupithupichi. Zimene munthu amapanga samangopanga chifukwa choti ali ndi chithupithupichi ndi chimene chimampangitsa ayi. Ndithu pali zinthu zapaderadera zimene munthu amapanga chifukwa choti mwa iyeyo muli mphamvu yapaderadera imene ikugwira ntchito. Tikamayankhula, mawu athuwa sikuti amangochoka pa ziwalo zokha ayi, amachokera mu mphamvu yosaoneka imene ili moyo. Ndithu mawu athuwa tikamayankhula, timayankhula kuchokera mu kachinthu kamene kali kukhosiku, kamene mutati mukagwira kamamveka kunjenjemera. Ndithu kachinthu kameneka kamatchedwa kuti sound box kwa anthu amene amapanga za sayansi ndi za chipatala. Ka sound box kameneka mkati mwakemo muli tidzinthu timanjenjemera pamene ifeyo tikuyankhula. Tikamanjenjemera, mpweya ukamadutsamo. Pameneno mawu amene tikuyankhulawa amamveka. Komatu inuyo mukhoza kunditsimikiza kunena kuti kachinthu kameneka sikamatulutsa mawu chifukwa cha zoti kakunjenjemera. Kachinthu kameneka sikamamveka mawu chifukwa choti mwina ifeyo tatsegula kukamwa kapena kuti mpweya ukudutsamo. Munthu atamwalira kapena atafa, inu ndikum'chotsamo ka soundbox kameneka ndikumauziramo mpweya, tidzinthu timanjenjemerati tikhoza kunjenjemera inde, mpweyawo ukhoza kudutsa inde, koma palibe mawu ena alionse. amene inu mungawamve palibe sound ina iliyonse imene inu mungayimve zimene zisonyeza kuti kuyankhula kumene munthu amayankhula sikumangochokera mkachinthu kameneka kukuchokera ku mphamvu yosaoneka imene ili moyo imene ili mwa ndani imene ili mwa munthu munthu ndithu amaonetsera kugwira ntchito kwa mphamvu yosaoneka inu ndi ine tikhoza kudya masamba amene timadya tikhoza kudya nyemba tikhoza kudya soya pieces Koma soya pisesi uja simungafotokoze kuti amakasakanizika bwanji m'thupimu kuti akafike popanga chinyamanyama chimene chimakhala thupi lathu. Ngakhale asayansi akhoza kufatsa kufufuza kuti kodi m'thupi mwa munthu muli chani chimene chimasakaniza zinthu zimenezi, chimene chimasakaniza zakudya zimenezi ndikuzisanduliza kuti zifike pokhala chinyamanyama, sangakwanitse, sangazipeze. Chifukwa chani? Pambali pa zakudya, pambali pa asidi amene amagaya zakudya m'mimba, palinso mphamvu yosaoneka imene imathandizira ndi kugwira ntchito m'thupi kuti zinthuzi zithe kusandulizika ndikufika pa chinyamanyama. Inu tangoganizani ng'ombe m'mene ilili, imadyatu udzu weniweni, udzu wa girini ndikumwera madzi, kudya udzu wa girini ndikumwera madzi, kuchoka mu udzu wa girini umenewu, kuchokera m'madzi amenewa imakwanitsatu ng'ombe kutulutsa mkaka. Inu wanzeru ndani mungamupeze lero? Wophunzira ndani mungamupeze lero? Wopambana ndani mungamupeze lero? Kumuuza kuti madzi ndi awa, udzu ndi uwu, sakanizani ndi china chilichonse ku dziko lapansi kuno, mupange mkaka tione. Sizingatheketu, chifukwa pambali pa madzi ndi udzu pakusowekeranso mphamvu yosaoneka imene ili moyo, zimene zimakhala mwa ng'ombe, zimene zimasanduliza madzi ndi udzu aja ndi asidi ndi zina zonse, kuti zifike pokhala mkaka. Ndithu chilengedwe chimaonetsera kupezeka ndi kugwira ntchito kwa mphamvu yosaoneka. Anzathu a sayansi amene anakwanitsa kupita kunja kwa dziko lapansi amafotokoza kuti ndithu dzikoli lili ngati chimpira chimene chinangoima mlengalenga, opanda chogwirizira, opanda chomangirira, chinangoima chimpira chimenechi. Ndipo chimpira chimenechi chimene chili dziko lapansi pachokhachokha chimazungulira chinthu chimenechi ndikumapanga masiku amene ife timatchula kuti 24 hours. Kumapanga masiku, kapena kuti kumapanga kuwala ndi mdima, kuwala ndi mdima, usana ndi usiku, usana ndi usiku umenewo ukubwerawo, ndi chifukwa choti chidziko chimenechi changati mpirachi chikuzungulira. Ndipo asayansi amafotokoza bwino kuti tidzikhala ndi nthawi yozizira, tidzikhala ndi nthawi yotentha, ndithu ndi chifukwa choti chidziko chimenechi changati chimpirachi chimazungulira dzuwa, ndipo chidziko chimenechi chimayenda njira yosalembeka, chimayenda njira yopanda chinthu china chilichonse mlengalenga, Dziko limeneli limazungulira dzuwa, kumazungulira dzuwa, kumazungulira dzuwa, ndi kumapanga nyengo yozizira, nyengo yotentha, nyengo ya dzuwa, nyengo ya mvula. Ndithu dziko limeneli, limene liribe nzeru, limene liribe kuwona, limene liribe kuzindikira kwina kulikonse, limakwanitsa kumayenda njira imeneyi yosawonekayi, limakwanitsa kumayenda momwemu. Ndipo dziko limeneli silimasuntha, silimasintha, silimapita mkati, silimabwera kunja, silimapita mmwamba, silimabwera pansi, limayenda nthawi zonse mu njira imeneyi yosaonekayi, ndi kumapanga chaka chimene timachitchula kuti 365 days. Ndithu chilengedwe chimawonetsera kupezeka kwa mphamvu yosaoneka. Ndithu mulandu umene munthu ali nawo osasamala za Mulungu wa Kumwamba ndi mulandu umene sitingathe kuwiringula. Chifukwa chilengedwe ndi ulaliki okwanira ndi umboni okwanira kuti ndithu kuli wina wake amene ankapanga zonsezi. Wanzeru anayenera afatse alingalire aganize kuti kodi mwini wake chilengedwe ali kuti? Analenga munthu ndani? Anapanga nyama ndani? Anapanga mapiri ndani? Analenga zonsezi ndani? Pamene munthu ameneyi tsopano wafatsa nkumalingalira kuti ndithu munthu akuoneka kuti anapangidwa, nyama zikuoneka kuti zinapangidwa, dzikoli likuoneka kuti linalengedwa, ndipo kuti lidzikhalamo, dziko lathuli limayendera mphamvu yosaoneka. Kunangoyenera kwinakwake penapake kukhala mwiniwake wa zonsezi. ukulingalira, ukumvano wina akunena, Genesis 1 verse 1, pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Nkhani yosangalatsa, mawu awa amandisangalatsa chifukwa akungofikira kungonena kuti pachiyambi Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Zili ndi inu kukhulupirira, zili ndi inu kuzitenga, zili ndi inu kuzidalira kapena kuzisiya. Koma mwini wake wayankhula. Mwini wake wa chinthucho wayankhula. utafika pamalo nuona ngati malo watola nkuyamba kulimapo kuyamba kupanga zako ndikubwera munthu nkukuuza kuti achikulire mundawu ndi wanga malowa ndi anga mawu amenewo ndi okwanira kwa munthu wanzeru zili ndiwe kuzitsatira kapena ayi zili ndi iwe kufunsa mafunso ngati ungathe kapena ayi zili ndi iwe kufatsa kuti uonetsetse kuti kodi zikuti bwanji koma ndi wopusa yekha atatha kuuzidwa achikulire malowa ndi anga ndi wopusa yekha atatha kuuzidwa achikulire chinthuchi ndi changa ndikungonyoza ndikungotsutsa ndikungonyozera kuti ayi sizingakhale choncho pamene umangoonano tsopano munthu uja kubwera ndi apolisi ndinawauza achikulirewa malowa si awo malowa ndi anga koma sanamve sanasamale Pachiyambi panali Mulungu, ndipo Mulungu analenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ndi mawu okwanira. Ndi wanzeru yekha amene angafatse ndi kutenga nthawi yake kuti nditamva mukuti chani, chifukwa nanenso ndimasakasaka kuti kodi mwini wake chilengedweyu ali kuti. Anakapanganso chani Yehova analenga chilengedwe chimene chimawonetsera ndithu kuti kumwamba kuli Mulungu ndipo chilengedwechi chitatha kuwonetsera kuti kumwamba kuli Mulungu chilengedwechi chitatha kusonyeza kuti kumwamba kuli Mulungu Agalatiya 4 vs 4 akunena kuti Koma pokwaniridwa nthawi, Mulungu anatuma Mwana wache. Ndithu Mulungu ameneyu, amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi, pokwaniridwa nthawi, Mulungu ameneyu anatuma Mwana wake kubwera ku dziko lapansi. Pokamba za Mwana ameneyu, Mateyu 1 vesi 23 akunena kuti, Onani namwali adzaima, nadzabala mwana wamwamuna, ndipo adzamutcha dzina lache Emanueli, ndilo losandulika, Mulungu ali nafe. Anakachitanso chani Yehova atatha kulenga chilengedwe chimene chikuonetsera kuti iye alipo? Pakukwaniridwa nthawi anatumiza munthu amene anali mwana wake kudzaonetsera ku dziko lapansi kuti iye alipo. Ndipo kubwera konse kwa munthu ameneyu amene timamutcha lero kuti Yesu amene anali mwana wa Yosefe ndi Maria amene dzina lake linali Emanueli limene likutanthauza kunena kuti Mulungu ali nafe cholinga chake kunali kudzaonetsera Mulungu ku dziko lapansi kudzaonetsera Mulungu kuti Mulungu amafuna chani, kudzaonetsera Mulungu kuti Mulunguyo akufuna ife tidzikhala bwanji, Mulunguyo akufuna ife tidzichita chani. Anakachitanso chani Yehova? Ndipo mwana wake ameneyu atabadwa, mwana wake ameneyu atabadwa, mu nthawi imene mwana ameneyu anabadwa, mwana wa kalipentala ameneyu, mwana wa munthu wamba ameneyu, sanali otchuka mwanayu, sanali olemera mwanayu, Sanali mwana wa mfumu mwanayo, koma dziko lapansi lero tikamawerenga nthawi yathu timayambira pa mwana ameneyu. Chinthutu ichi sindichiona chachilendo, ndi upangiri wa Mulungu wa kumwamba kuti ndidalenga dziko lapansi, ndilenga chilengedwe chionetsera kuti ine ndilipo. Izi sizinakwanire, ndinatumiza mwana wanga ku dziko lapansi. Ndipo ndinalipanga dziko lidziwelenga nthawi yake kuyambila mu nthawi imene ndatumiza mwana wangayo. Lero mu chaka chino cha 2021 tikutanthauza kuti tili mu chaka cha 2021 chibadwileni Yesu Khristu pano pa dziko lapansi. Chimene chinapangitsa dziko lapansi kuwelenga nthawi yawo kuyambila pa Yesu ndi chani? Panali anthu opambana, anthu otchuka pa dziko lapansi oposa Yesu. Khristu. Panali mafumu, panali anthu otchuka, panali anthu opambana, panali achina Adolf Hitler, panali achina Napoleon, anthu a mphamvu zawo, anthu otchuka, onsewa dziko lapansi silinaganize bwanji kuwerenga nthawi yawo kuyambira pamenepa. Panali mfumu za ku Babulo, panali mfumu za ku Rome, bwanji sanasankhe kuwerenga nthawi yawo kuyambira pa anthu amenewa? Akasankha bwanji kuwerenga nthawi yawo kuyambira pa munthu amene makolo ake anali opala matabwa chabe, sanali munthu otchuka, sanali munthu odziwika, Chinthu ichi sichindidabwitsa. Ndi upangiri wa Mulungu kuti ifeyo tidzasowe pokanira. Atatha kulenga chilengedwe, chionetsera ukulu wake, natumiza Mwana wake, nasuntha dziko lapansi, liwerenga nthawi yake kuyambira pa Iye. Genesis 1 vs 1 Pachiyambi panali Mulungu. Pamene tikubwera pakati pa nthawi yathu kuyamba kuwerenga nthawi, Palinso Mulungu amene ali Yesu Khristu, Emanueli, Mulungu ali nafe. Pamene tikuwerenga nthawi, timayambira pamene Yesu anabadwa kumabwera kuno kutsogolo, kapena kumapita umo m'mbuyo. Pachiyambi panali Mulungu, pakati pa nthawi pali Mulungu. Tikapita ku Buku la Chivumbulutso, tikumalizanso ndi Mulungu wa Kumwamba. Akanachitanso chani Yehova kuti inu ndi ine tikhulupirire kuti alipo? Akanachitanso chani Yehova? Izi sizinakwanire, anasankha mtundu wa ana a Israyeli, mtundu umene Mulungu anaupanga yekha, ukaonetsere ku dziko lapansi kuti kumwamba kuli Mulungu ndipo Mulungu alipo. Ndi ndani amene sadziwa nzeru za ana a Israyeli? Ndi ndani amene sadziwa kuya kwa ana a Israyeli? Koma mbiri yonse ya ana a Israeli mukaitsatira monga anthu, mukapeza kuti ndi yodzadza ndi Mulungu wa kumwamba. Akanachitanso chani Yehova? Izi sizinakwanire, analemba Mau ake, ndiyo Baibulo, limene linatenga nthawi yaitali kuti alimalizitse. Koma leroli ngati kuli buku limene limagulitsidwa kwambiri namba wani pa dziko lapansi ndi Baibulo. Chinthutu ichi ine sichindidabwitsa ayi. Akanachitanso chani Yehova? Anapereka lonjezano la Mzimu Woyera. Kwa awo onse amene amusankha, kumvera Iye, ndi kumkhulupirira, adzawapatsa Mzimu wake, uwatsogolere, uwaphunzitse, ndipo uwazindikiritse ndi kuwadziwitsa kupyola kukaikira konse kuti Mulungu alipo. Akanachitanso chani Yehova? Kuti inu mudziwe kuti Mulungu alipo, mumpatse ulemu, mumlemekeze. Chilengedwe chionetsera za Iye. Anatumiza Mwana wake kudzaonetsera za Iye. Analenga mtundu wa ana Israeli kudzionetsera. Anapanga Bukhu lake, ndilo Baibulo, ndipo mukulidziwa. Ndi lotchuka ndipo ndi Bukhu lopambana. lasintha mbiri za anthu. Lero dziko lapansi mbiri yake ndi yodzadza ndiyokhudzidwa ndi Mau amenewa. Akadachitanso chani Yehova? Anatumiza Mzimu wake kubwera kuno ku dziko lapansi. Awo onse amene amusankha namukhulupirira amawapatsa nawatsogolera njira yonse. Akanachitanso chani Yehova kuti mumdziwe Iye ndi kumzindikira ndi kumvera ndi kumutsata? Komatu mlanduwu sitidzatha kuwiringula. Mlanduwu sitidzatha kuyankhapo kanthu. chifukwa ndi zachidziwikire kuti kumwamba kuli Mulungu koma tasankha daladala kuyenda mwa njira zathu. Akanachitanso chani Yehova? Mlanduwu sitidzatha kuuthawa. Komatu Mulungu wakumwamba sadzatilekerera ndi kutiyang'anira mpakana kalekale. Akudza posachedwa Mulungu wakumwamba kudzaweruza dziko lapansi, dziko losamvali. Akudza posachedwa Mulungu wa Kumwamba kudzapereka mphoto kwa wina aliyense Yesaya 13 vs 6 mpaka 7 Kuwani inu, pakuti tsiku la Yehova liri pafupi, lidzafika monga cionongeko cocokera kwa Wamphamvuyonse, cifukwa cace manja onse adzafoka, ndi mitima yonse ya anthu idzasungunuka. Akutitu likudza posachedwa tsiku la Yehova, Mulungu wa Kumwamba akubwera posachedwa ku dziko lapansi. ndipo manja onse a anthu adzafooka, ndipo mitima yonse ya anthu idzasungunuka. Kodi tsiku limeneli lidzakutherani bwanji? Kodi tsiku limeneli lidzandithera bwanji? Zefaniya 1 vesi 14. Tsiku lalikulu la Yehova lili pafupi, lili pafupi, lifulumira kudza. Mawu a tsiku la Yehova, munthu wamphamvu adzalira mowawa mtima. Akutitu tsiku limeneli, kaya kuli anthu amphamvu, kaya kuli anthu anzeru, tsiku limeneli sadzanunkha kanthu. Akuti tsiku la Yehova likudza posachedwa, ndipo lifulumira kudza. Kodi tsiku limeneli abale anga lidzakutherani bwanji? Yoweli 1 vesi 15, Kalanga ine tsikuli! Pakuti layandikira tsiku la Yehova, lidzafika ngati chiwonongeko chochokera kwa Wamphamvuyonse. Mulungu wa Kumwamba akubwera posachedwa kudzathana ndi dziko losamvali. Mulungu wa Kumwamba akubwera posachedwa kudzathana ndi uchimo umene takhala tikumpangira masiku onse. Mulungu wa Kumwamba akubwera posachedwa kudzaliwonetsa dzikoli kuti alipo ndipo adakhalapo ndipo adzakhalapo ndipo akuyenera kulandira ulemu ndi kupatsidwa ulemu monga mwini zonse, monga mwini chilengedwe. Akadachitanso chani Yehova kuti inu mumulemekeze ndi kumumvera Iye. Akadachitanso chiyani Yehova? Kuti mumvere Iye ndi kumtsatatu Iye. Komatu sadzatilekerera ndi kusekerera mpakana kalekale. Likudza tsiku posachedwa limene dziko lapansi lidzadziwanso kuti inde kumwamba kuli Mulungu. Komatu tsiku limeneli sadzabwera kudzacheza. Tsiku limeneli sadzabwera kudzasewera. Tsiku limeneli sadzabwera kudzapereka moni, koma kudzapereka mphoto malingana ndi ntchito zathu. Kodi inu tsiku limeneli lidzakutherani bwanji? Yesaya 13 vesi 9, Taonani, tsiku la Yehova lidza, lankhanza, ndi mkwiyo, ndi kukalipa kwaukali, kupasula dziko, ndi kudzaonongamo akucimwa, psiti, Mulungu wa Kumwamba akubwera, onse amene samumvera iye, onse amene sasamala za iye, onse amene za Mulungu alibe nazo ntchito, akuti akudza posachedwa. Ndipo adzawononga dziko losamvali, adzawononga anthu onse osamva, onse ochimwa adzawatha psiti. Kodi inu tsiku limeneli lidzakutherani bwanji? Kodi inu tsiku limeneli lidzakutherani bwanji? Mulungu wa Kumwambatu sadzatisekerera mpaka kalekale. Mulungu wa Kumwambatu sadzatiyang'anira mpaka kalekale. Akudza posachedwa kudzapereka mphoto kwa wina aliyense. Kodi inu tsiku limeneli lidzakutherani bwanji? Akanapanganso chani Yehova kuti inu muzindikire kuti Iye alipo ndipo mumpatse ulemu woyenera Iye? Koma tsiku limeneli lisanafike, Mulungu wa Kumwamba akuperekanso mwayi wina lero. Tsiku limeneli lisanafike, tsiku limeneli liri chiyandikire, Mulungu wa Kumwamba akuperekanso mwayi wina lero. Chivumbulutso 14 vesi 6-7. Ndipo ndinaona mngelo wina alikuuluka pakati pa mlengalenga, wakukhala nao Uthenga Wabwino wosatha aulalikire kwa iwo akukhala padziko, ndi kwa mtundu uli wonse, ndi fuko, ndi manenedwe, ndi anthu, ndi kunena ndi mau akulu, Opani Mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake, opani Mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake tsiku la yehova likudza posachedwa koma tsiku limeneli lisanafike mwayi wina waperekedwanso kwa ife oti tiope mulungu timpatse ulemerero wake ndithu yafika nthawi ya chiweruziro chake posachedwapa mulungu wakumwamba akudza kudzapereka mphoto kwa wina aliyense malingana ndi zintchito zake akadachitanso chani yehova kuti mudziwe kuti alipo Akadachitanso chani Yehova kuti mumulemekeze? Akadachitanso chani Yehova kuti mumuope Iye ndi kumpatsa ulemu? Akadachitanso chani Yehova kuti mumtsate Iye ndi kumvera Iye? Mulandu sitidzauthawa, mulandu sitidzaukana, ndipo mulandu tidzasowa chowiringula. Tsiku limeneli lisanafike, tiyeni tilingalirenso kawiri. Tsiku limeneli lisanafike, tiyeni tiganizenso kawiri ndi kudzipereka kwa Mulungu wakumwamba. Akadachitanso chani Yehova? Anadzionetsera, ndipo n'zachidziwikire kuti iye alipo. Kodi muumitsabe mtima inu? Komatu tsiku la Yehova likudza posachedwa. Titseke maso, tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu, Mulungu Wamphamvuzonse. Zikomo chifukwa cha nthawi yopambana imene munatipatsa, imene mwatikumbutsa ndi kutiuza kuti tikukhala mwa zibwana pa dziko lapansi. Tikukhala mwa zibwana m'moyo mwathu chifukwa mukudziwa ndipo mukuyang'ana zonse zimene tikuchita ndipo muli nazo ntchito. Ndipo mukudza posachedwa kudzapereka mphoto kwa wina aliyense malingana ndi zintchito zake. Ndi khumbo lathutu kuti pamene mukudza tidzakhale amodzi olandira mphoto, inde mphoto ya mtendere, mphoto ya moyo wosatha. Mphoto ya dziko linanso la mtendere, lolengedwanso, lopanda matenda, lopanda nkhondo, lopanda ziwawa. Mulungu tithandizeni kukutsatani Inu ndi kukumverani Inu. Tikhululukireni kamba ka makani onse, kamba ka mphulupulu zonse, kamba ka mayendedwe onse osakhala bwino amene takhala tikuchita pamaso Panu, ndipo mutilandirenso ndi kuti Mukhale nafe. Mu Dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen. Zikomo kwambiri poti munali pamenepo. Tinali limodzi kugawana Mau a Mulungu mu nthawi imeneyi. Mulungu wa Kumwamba akudalitseni. Munali ndi ine Evangelist Ressa Mponda. Tikumanenso mawa. Amen.